ndikhulupira kuti tauka bwino nthawi ino tigawanako hadithi kuchokera mu sahihi lbukhari ndipo hadithi yathu ya lero ichokera mu kitabu lwudhu chapter chimene chikufotokoza zokhudzana ndi udhu mu chapter chimene mulembi imamu al-bukhari wabweretsamo mahaditha okhudzana ndi za udhu ndipo al-bukhari akuyamba ndi kufotokoza kuti haddathana muhammad bun yusufa adatifotokozera mphunzitsi wathu yemwe ndi muhammad bun yusuf qala haddathana sufyanu amene mphunzitsiyo adafotokoza kuti adatifotokozera sufyanu an zaid bun aslam kuchokera kwa zaid bun aslam an atwai bun yasari yemwe adayitenga hadithi kuchokera kwa atwai bun yasari

posambitsa chiwalo chilichonse chimene chimasambitsidwa pa udhuwu kamodzi kamodzi adasambitsa chiwalo chilichonse chomwe chimasambitsidwa chiwalo chilichonse mu ziwalo zimene zimasambitsidwa pa udhuwu adachisambitsa kamodzi kamodzi mu hadithi yachiwiri pambuyo poti imamu al-bukhari wabweretsa hadithi imeneyo akubweretsa hadithi yake yachiwiri imene akuti

ziwalo za pa udhu kuzisambitsa kawiri kawiri mu hadithi yoyamba ija mtumiki adasambitsa chiwalo chilichonse kamodzi kamodzi mu hadithi iyi mtumiki adasambitsa ziwalo zomwe zimasambitsidwa pa udhu pozisambitsa maulendo awiri awiri mu hadithi yathu yachitatu ikuchokera mu jami at-tirmidhi

nde mu hadisi yoyamba ija tikumva kuti adasambitsa ulendo wina kamodzi kamodzi mu hadisi yachiwiri tikumva kuti adasambitsa kawiri kawiri ndipo mu hadisi iyi tikumva za katatu katatu mahadisi amenewa tawabweretsa pakamodzi kutinso tifotokozere pamodzi nde ino ndi nthawi yoti ino tiphunzitsane zomwe tikuphunzira kuchokera mu mahadisi amenewa mu mahadithi amenewa tikuonamo chidwi cha masahaba pakuphunzira amakhala ndi chidwi kuonetsetsa mmene mtumiki amachitira zinthu zake kupanga observe ndi kumazisunga kuzichita practice komanso kuwaphunzitsa anthu ena kuti mtumiki amachita motere motere motere ndi mahadithi onsewa akubwera za mmene masahaba amamuona mtumiki akuchitira udhu kuti nthawi zina amachita chonchi nthawi zina amachita chonchi ndi tikuona chidwi cha masahaba pa maphunziro pakufuna kuphunzira zinthu zomwe zili zowapindulira ku dini chachiwiri chimene tikuchiona apa ndi khama la mtumiki sallallahu alaihi wasallam pakuphunzitsa kuti amachita zinthu mosathamanga mosapupuluma koma kuzichita pang'ono-pang'ono ndi cholinga chakuti masahaba athe kupanga observe kuona ndi kuphunzira ndi kusunga kuzigwiritsa ntchito komanso kuwaphunzitsa anthu ena chinanso chimene tikuphunzira mu mahadithi amenewa ndi zakuti pali machitidwe angapo akachitidwe ka udhu machitidwe oyamba ndi zotheka kapenanso kuti ndi zololedwa kusambitsa chiwalo chilichonse chosambitsidwa pa udhu kamodzikamodzi pali udhu ochita kamodzikamodzi kusambitsa mkono kamodzi wakumanja wakumanzereso kamodzi chonchonso tikafika kumiyendo kusambitsa mwendo wakumanjawo kamodzi wakumanzereso kamodzi kuchukucha mkamwa kamodzi mphuno kamodzi choncho nde palinso machitidwe achiwiri a udhu ndi kusambitsa ziwalozo kawiri kawiri kaya manjawo mkono uwu kusambitsa kawiri winawonso kawiri mapazinso wina kawiri kwinakonso kawiri komanso pali machitidwe ena ndi akatatu katatu kaya mkonowo kuwusambitsa katatu winawonso katatu phazili katatu wina lila- linalonso katatu ndi pali machitidwe amenewo osiyanasiyana ndipo ndi zabwino kwa munthu kuti nthawi zina kuchita machitidwe awa nthawi zina kuchita machitidwe awa kamba kakuti ndi mmene amachitira mtumiki sallallahu alaihi wasallam nthawi zina achita machitidwe awa nthawi zina achita machitidwe awa ndipo zimenezi maulama ena amafotokoza kuti ndi zothandizanso kwambiri kamba kuti zimakuthandiza kuti udhu uja usamauchite mwachizolowezi kamba ukamauchita mwauzolowezi nde mwachizolowezi umapanga zinthu zija mosachita observe bwinobwino koma kuti ukamachita nthawi zina uchita chonchi nthawi zina zimachita chonchi umachitanso moteremo zimakuthandizira kuti uzichita concentrate udziyika chidwi chako pa zimene ukuchita zija pamenepa malingana ndi mahadithiwa ndikuti pakusambitsako pali kamodzi kamodzi kapena kawiri kawiri kapenanso katatu katatu nambala yomalizira ndi katatuyo ndiye kuti palibe machitidwe osambitsa chiwalo kafolo kafolo kapena ka 5 ka 5 ndi kawiri kamodzi kapena katatu chinanso choti tiwonjezere pamenepa ndi chakuti pa masambitsidwe onsewo kapena kuti machitidwe onsewo a udhu osambitsa kamodzi kamodzi kapena kawiri kawiri kapena katatu katatuwo mutu ndi makutu ndi kamodzi basi mutu ndi makutu ndi kamodzi basi zimenezo mudzapanga pamene mukusambitsa pamene mukuchita udhu wopanga kamodzi kamodzi kapenanso pamene mukuchita udhu wakawiri kawiri kapena pamenenso mukuchita udhu wakatatu katatu maulendo onsewo kapena machitidwe onsewo a udhuwo mutumo mokha mudzapaka kamodzi komanso mutumo tikuti kupaka osati kuthiramo madzi koma kupaka kupaka mutumo kamodzi ndi mmapirikaniro ndi kamodzi komanso apa ndimalizire ndi funso lofunikira kwabasi kuti let's imagine mwanena kuti kusambitsako ndi kawiri kawiri kapena kamodzi kamodzi kapena katatu katatu nde nanga zili bwanji kwa munthu amene watsata matsukidwe amene wawa koma kuti wachita mwina mosiyanitsa tiyerekeze ngati mkono wakumanja wausambitsa kawiri mkono wakumanzere nkudzausambitsa katatu kodi pamenepa udhu woterewu ndiwolondola kuti gawo lina wasambitsa mosiyanitsa ndi lina yankho ndi lakuti eya ndi zolondola kamba kakuti masambitsidwe onsewo ali authentic ndiye palibe cholakwika udhu oterowo ndi wokwanira ndithu ndiye kwa lero nditayimira pamenepa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh